So, táimid tagtha chuig an aoichainteoir, aoichainteoir an lae, agus sin é Darren Ó Rodaigh, agus is cathaoirleach agus stiúrthóir é le Gaelchultúr, agus tá Gaelchultúr go mór i measc pobal na tíre faoi láthair, tá go leor leor ar siúl acu. Fágfaidh mé faoi é chun é a rá. Is fiontraí é Darren chomh maith, agus tá cúpla comhlacht curtha ar bun aige chomh maith. So, cuirigí fáilte roimh Darren agus táimid ag tnúth go mór leis seo!
Agus go raibh maith ag meitheal Chill Dara, Cill Dara le Gaeilge agus Údarás Fhiontar as cuireadh a thabhairt dom a bheith libh inniu. So is dóigh go mbeidh dhá chuid le mo cuid cainte, b'áil liom just cur síos a dhéanamh ar cad a dhéanann Gaelchultúr agus ansin is dóigh na deiseanna fostaíochta atá ann in earnáil na Gaeilge ach go háirithe tar éis Acht na dTeangacha Oifigiúla leasaithe

Trí thimpiste a bunaíodh muid ar bhealach agus tháinig mé le chéile le beirt eile agus bhíomar ag iarraidh ionad Gaeilge a bhunú i mBarr an Teampaill ag an am agus cineál theip orainn but d'fhás Gaelchultúr ina áit so ní raibh sé go dona mar sin. So fás orgánach sórt a bhí ann, cé go bhfuaireamar tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge. Now, is institiúid tríú leibhéal muid, so ciallaíonn sé sin go bhfuil an stádas céanna ag Gaelchultúr is atá ag, abair, Ollscoil Mhá Nuad nó nó Coláiste na Tríonóide. Agus táimid ag freastal ar fhoghlaimeoirí anois ar gach cearn den domhan. Ar na ar na na cúrsaí ginearálta a bhíonns againn, tagann thart den trian denár bhfoghlaimeoirí ó Bhleá Cliath, ansin trian eile ó taobh amuigh de Bhleá Cliath in Éirinn, agus trian go hidirnáisiúnta. So sílim le dhá bhliain anuas tá daoine ó 60 tír éagsúil ar fud an domhain tar éis cúrsaí a dhéanamh linn. So mar a fheiceann sibh ansin tá réimse leathan cúrsaí againn ag freastal ar gach cineál foghlaimeoir agus tá thart ar 30 cúrsa nó mar sin forbartha againn agus mar shampla bhí fiú anuraidh bhí bhí cúig cinn nua. Chomh maith leis sin is muide an dream atá roghnaithe ag an Stát, le sé bliana anuas chun oiliúint Gaeilge a chur ar státseirbhísigh agus rinne thart ar 600 státseirbhíseach cúrsa linn anuraidh agus an tseachtain seo caite thosaigh 300 caoga státseirbhíseach linn agus cúpla céad duine eile just ar ranganna ginearálta so thosaigh so just fiú an tseachtain seo caite amháin thosaigh cúig chéad caoga duine ag ag foghlaim foghlaim Gaeilge linn um, Tá cúpla cúrsa nua um, agus táimid sórt ag dul i dtreo dtreo nua le déanaí Tá éileamh ann nach bhfuil éinne ag freastal air, sílim, do chainteoirí Gaeilge. So tá cúpla cúrsa nua forbartha againn do lucht labhartha na Gaeilge. So, mar shampla, i mbliana chuireamar tús le cúrsa béaloideasa le Dubhán Ó Longáin agus tá dhá rang ansin agus tá liostaí feithimh don dá rang so bhí siad díolta amach agus tá cúrsa béaloideasa nua á scríobh ag Réaltán Ní Leannáin agus Eithne Ní Ghallchobhair agus táimid ag ceapadh go mbeidh an-éileamh air sin. Freisin chuireamar tús le Dioplóma Gairmiúil anuraidh le Fionnbarra Ó Brollacháin, go hiomlán trí Ghaeilge, faoi chúrsaí inmharthanachta agus Fiontar Beo an t-ainm atá ar sin. So táimid ag iarraidh dul níos mó agus níos mó i dtreo chúrsaí trí Ghaeilge, ní díreach foghlaim na Gaeilge amháin. Deinimid roinnt rudaí eile ar nós tá suíomh ríomhfhoghlama againn, Ranganna Ponc Com, agus tá níos mó ná 50,000 duine tar éis cúrsa a dhéanamh linn ansin. Tá siopa ar líne againn, Siopa Ponc IE, agus ansin tugaimid tacaíocht do chlubanna leabhar tríd Club Leabhar Ponc Com so tá súil agam go bhfuil Gaeilge Nuada ag baint úsáid as an áis sin, so áit a mbíonn gluais ar fáil agus níos mó tacaíochta freisin. Ok, it's just working. Má ritheas just go mion just ar ar cineál córas a bhíonns againn agus an cur chuige múinteoireachta. So mar shampla anuraidh bhí 80 múinteoir páirtaimseartha éagsúla fostaithe againn agus cun go mbeadh caighdeán ard i ngach rang bíonn nótaí cuimsitheacha ag gach múinteoir so ní ligimid ar bhealach do mhúinteoirí a nótaí féin a scríobh, tugtar na nótaí dóibh agus cinntíonn sé sin gur féidir linn an caighdeán sin a choinneáil ard. like Mar shampla, anuraidh bhí níos mó ná 5,000 foghlaimeoir againn agus tá sé deacair caighdeán mar sin a choinneáil ard mura bhfuil córas ceart agat agus sin an fáth go leagaimid go leor béime ar sin. Freisin, creidimid. san fhoghlaim cumaisc. Mar sin, aon chúrsa a bhíonns againn, bíonn cúrsa ríomhfhoghlaim mar mar chuid de chun an an fhoghlaim sa seomra ranga a threisiú ansin ar líne. So, agus creidimid go mór just gur cheart go mbeadh aiseolas ann i gcónaí so bíonn ceistneoirí de shíor á seoladh againn do gach foghlaimeoir a bhíonns againn agus ansin, Sa tslí sin is féidir linn an caighdeán a choinneáil ard freisin. Creideann muide chomh maith gur cheart go mbeadh an foghlaimeoir lárnach san fhoghlaim agus go bhfoghlaimíonn daoine níos mó má tá pléisiúr i gceist seachas stró, so mar sin déanann muid iarracht go mbíonn spraoi i ranganna agus go mbíonn siad an-rannpháirteach. So bogfaidh mé ar aghaidh leis an just an sleamhnán deireanach anois faoi Ghaelchultúr agus bogfaidh mé ar aghaidh faoi na deiseanna fostaíochta. Mar a chíonn sibh ansin. Tá fás substaintiúil tar éis a bheith ann ó 2019 go dtí 2022, áit a raibh 2,000 foghlaimeoir againn in 2019 agus 5,000 anuraidh. Sílim gur, bhuel, níl 's 'am an bhfuil dreamanna eile tar éis é sin a fheiceáil, but sílim go bhfuil níos mó spéise ag daoine i gcúrsaí Gaeilge sa lá atá inniu ann agus freisin mar go bhfuil daoine sásta anois níos mó a fhoghlaim ar líne. Níl na srianta céanna ann ó thaobh gur gá duit a bheith in aice le ionad X, Y, Z. So, is féidir, mar shampla, tá Dioplóma Iarchéime san Aistriúcháin agus bhí cúpla duine ann ag freastal ar an gcúrsa sin ó na hoileáin agus cúpla uair ní raibh siad in ann teacht mar go raibh an fharraige ró-gharbh ach níl an leithscéal sin acu anois mar is féidir na cúrsaí sin a dhéanamh ar Zoom nó Webex nó a leithéidí sin. Chomh maith le sin, is cosúil, leanann daoine ar aghaidh ag foghlaim linn, so thart ar 93% de fhoghlaimeoirí, déanann siad níos mó ná cúrsa amháin linn agus freisin bíonn thart ar 95% daoine sásta nó an-sásta linn. So, ar aon nós, rachaidh mé ar aghaidh go dtí na deiseanna fostaíochta agus sílim go bhfuil sé seo spéisiúil agus bhí sé deacair, So bhí mé ag iarraidh teacht ar, em, so maidir le Acht na dTeangacha Oifigiúla ó fiche tríocha ar aghaidh beidh ar an státchóras fiche fán gcéad de chainteoirí Gaeilge a fhostú mar chuid d'aon chomórtas. So tá muid ag ceapadh ansin go mbeidh dhá phainéal, so beidh painéal Béarla agus painéal Gaeilge. So bhí mé ag iarraidh fháil amach, Cé mhéad fostaí nua a bhíonn san earnáil phoiblí gach bhliain? So ciallaíonn sé sin cé, cén, cén saghas deis atá ann agus cé mhéad cainteoir Gaeilge? So mar gheall ar sin fuair mé amach gur thart, bhí thart ar 7,200 fostaí nua in 2021. So más ea go raibh sé sin i gceist in 2030 bheadh an státchóras ag fostú thart ar 1,500 cainteoir Gaeilge. Ach rud amháin faoi Acht na dTeanga Oifigiúla nach dtuigeann daoine ná go bhfuil sé seo trasna ar an státchóras ar fad. So gach altra, doctúir, innealtóir, gach uile duine trasna ar an státchóras, beidh ar 20% de na daoine sin a bheith caighdeán áirithe Gaeilge acu. Anois beidh siad ag roghnú an caighdeán sin ag brath ar An chóras Eorpach, má tá tuiscint ghinearálta agaibh, téann sé ó A1 go C2 so A1, A2, B1, B2. Tá siad ag ceapadh go mbeidh sé ag leibhéal B2 ach níl cinneadh déanta acu, beidh i gceann bliana. Ach is dóigh gur sin an sórt nasc idir b'fhéidir na cúrsaí a chuireann muide ar fáil nó Má Nuad nó Cill Dara na Gaeilge etc. go bhfuil deiseanna fostaíochta ann má tá Gaeilge mhaith agat agus gur rud sórt coincréideach é sin. Freisin, an rud atá feicthe agam le roinnt blianta anuas leis na heagrais Ghaeilge freisin, cúig déag bliain ó shin bhí ceathrar lánaimseartha ag Conradh na Gaeilge, tá tríocha anois, ag deireadh na bliana beidh caoga duine fostaithe ag Glór na nGael, so sin deiseanna eile. Freisin, tá Oifigeach Gaeilge anois ag beagnach gach comhairle contae sa tír, ní raibh sé sin i gceist deich mbliana ó shin. Tá go leor deiseanna ann faoi phleanáil teanga agus ansin ar ndóigh le haistritheoirí agus na múinteoirí tá deiseanna fostaíochta ansin. So ní fhaca mise, like, seo an an bhliain is fearr ariamh déarfainn ó thaobh deiseanna fostaíochta, bhuel do do chainteoirí Gaeilge. So anuas ar na deiseanna fostaíochta díreach, tá cinn indíreacha ann. Le hAcht na dTeangacha Oifigiúla caithfidh céatadán áirithe den fhógraíocht a bheith déanta trí Ghaeilge. So tá roinnt mhaith áisíneachtaí tar éis a bheith i dteagmháil le Gaelchultúr chun cúrsaí Gaeilge a thabhairt dóibh because tuigeann siad go bhfuil go leor deiseanna ann agus go bhfuil airgead ann mar caithfidh aon airgead a chaitheann an Stát anois ar fhógraíocht Caithfidh 20% a bheith caite ar an nGaeilge nó 5% i gcásanna eile. So sílimid go mbeidh go leor deiseanna ansin ó thaobh cúrsaí margaíochta agus fógraíochta. Agus mar gheall ar sin ar fad, sílimid go mbeidh an t-éileamh ag fás san earnáil phríobháideach. Ach is dóigh gur sórt ubh agus sicín atá i gceist le seirbhísí Gaeilge a sholáthar ag an Stát, mar, mar chainteoirí Gaeilge, mura bhfuil muide sásta na seirbhísí sin a lorg, ansin seans go mbeidh pobal lasmuigh de phobal na Gaeilge ag rá, bhuel, cén fáth a bhfuil muid ag caitheamh an oiread seo airgid ar an nGaeilge mura bhfuil daoine ag éileamh na seirbhísí sin? So sílim go bhfuil dualgas orainn ar fad Cé gur uaireanta go mbíonn sé pianmhar mar nach bhfuil an duine a bhfuil Gaeilge acu istigh nó brúnn tú 2 agus faigheann tú duine éigin le Béarla, tarlaíonn sé sin go minic. Actually chuir mé ceist ar an gCoimisinéir Teanga agus ní dóigh liom gur mise an duine is mó a chuireann gearán isteach leo but déarfainn go bhfuil mé ard go leor. But sílim like tá dualgas orainn like like fostaíonn Gaelchultúr an-chuid daoine agus tá's agam an méid daoine a bhíonns ag plé leis na Coimisinéirí Ioncaim mar shampla le le Gaeilge so like anuraidh idir daoine lánaimseartha agus páirtaimseartha bhí b'fhéidir 100 ann agus déarfainn as an 100, 20% a bhí ag plé leis na Coimisinéirí Ioncaim go pearsanta as Gaeilge. Anois pléann muide like Gaelchultúr leis an Stát i nGaeilge amháin um, so Sin an, an, an, ach is dóigh an pointe atá mé ag déanamh ná ba mhaith go mbeimid ar fad ag déanamh iarracht a bheith ag plé leis, leis an Stát trí Ghaeilge. Is dóigh, like, ní bheidh mé ag iarraidh just díriú isteach anseo ar just deiseanna fostaíochta amháin, is dóigh, like, um, agus is dóigh gur, gur tuairimí pearsanta iad seo, just na buntáistí breise a thug an Ghaeilge domsa nó a shílim a thugann de, de, eh, de dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge ná, Like, tá pobal mór na Gaeilge ann agus ní thuigeann daoine, is dóigh, taobh amuigh den domhan Gaeilge, go bhfuil sé ann agus go bhfuil go leor deiseanna bualadh le daoine spéisiúla agus agus cairde nua a dhéanamh. Chomh maith leis sin, sílim go dtugann sé go bhfuil mo shaol agus saol daoine níos saibhre dá bharr agus tugann sé nasc freisin lenár muintir agus is dócha maoiniú sa saol. Bhí daoine ag caint le déanaí ar Is dóigh an mhaitheas a rinne Paul Mescal don Ghaeilge agus daoine a rá go ndearna Paul Mescal níos mó ná éinne le pé bliain anuas, bhuel, like, seafóid dairíre. Ach is dóigh an rud atá mé a cheapadh le sin ná bhfuil aitheantas ann agus braithim i gcónaí, go bhfuil, mar go bhfuil meon fós iar-choilíneachais againn sa tír agus braithim go dtí go ndeachaigh, abair, The Clancy Brothers go Meiriceá, ní dóigh liom go raibh an-mheas againn ar cheol traidisiúnta na hÉireann ach ansin nuair a fhaighimid aitheantas idirnáisiúnta ansin bíonn meas againn ar sin. Chomh maith le sin, Riverdance, bhí sórt, cineál, déarfá go raibh daoine kind of náireach faoin rince Gaelach ach ansin nuair a bhí aitheantas idirnáisiúnta, bhí muid ar fad bródúil as. So uaireanta, seans go gcabhróidh leithéidí Paul Mescal nó sórt daoine mar sin chun aitheantas níos fearr a thabhairt don Ghaeilge agus ansin tuigfidh daoine níos fearr an luach atá acu.